ndị be anyị daalụ nụ shabbat shalom ife a m ma-ekwu sọsọ na igbo ka m ma-ekwu ya m ma-esi ọnwụ oyibo ya bedo abata na ya ka o pee ezigbota mpe ndị be anyị mmiri na-eru mmiri na-eru mmiri na-eru ugboro ịtọ ka m mara ọkwa ndị anyị na ha nọ n'ofu space o nwere etu ha si afụ anyị na ọ wụ na ha ka na-afụ anyị ha na-agba mbọ ka ọ wụ na o nwezi ife dịka igbo ka e chefuo igbo and ndị be anyị before e kpochapụ mba a na-agba mbọ mee mba ahụ ndị ya ekpochapụ ha na-agba mbọ na-afụ ha etu e kwesịghị isi afụ mmadụ na ọ wụ na a ka ya ada afụ ha ma ọ gbaa mbọ kwụsị ịfụ ha ncha ncha ndị be anyị unu nene ife a na-akpọ rotational presidency a sị ka e were eziokwu wee so ya oge a sị ndị amị na ụnụ aha achịzịdụ ebe e kwesịrị ibido wee rotatiwe ife ahụ wụ na ndị Igbo maka mmụọ na mmadụ ma na e megburu ndị Igbo emegbu na Naịjirịa o nwebedu ndị Igbo je soro ndị mba ndị ọzọ na Naịjirịa tinye aka na coup ọ bụọdụ ụmụaka e bu n'afọ ọ bụọdụ ụmụaka dịsị 10 years ọ bụọdụ ụmụaka erughị 10 years ọ bụọdụ ha tiri aka na ya ma ọ wụbedu na ndị Igbo mere ya mana oge e gbuwere ndị Igbo ndị a kacha wee gbuo wụ ndị ahụ enweghị ihe ha wụ ọ wụ na Naịjirịa na-afụ Igbo etu ha si afụ mba ndị ọzọ nọ na Naịjirịa Naịjirịa ekwesịghị ịsị ọkwa anyị sị na ọ civil war ka anyị nụrụ ọkwa anyị sị na anyị bụ nwanne ndị Igbo gbaghara anyị ụzọ anyị esi wee mee ka obi dị ụnụ mma wụ rotational presidency a na-ekwu okwu anyị eti ụnụ aka n'obi ka Ekwueme ka ọ chịa Naịjirịa ahọ ịsatọ ọ chịchaa etinye ndị yoruba aka n'obi maka ọnwụ abiola mana ọ na ọpọ na ekwueme gbara mbọ ka ndị amị wee nakpu na barak akwapụrụ ya n'akụkụ tinye ndị yoruba aka n'obi ọwụ na ndị yoruba achịcha ndị fulani enwebeghị ihe e mere ha na naijiria onweghị onye a sị na emegbuona ha eme gịnị ewere pawa ahụ nye ha chineke mekwa etu o si wee chọọ ka o si gaa nwanne ha nwoke a na-akpọ yar'adua ahụ nọteghị aka mana o nwere ihe naijiria mere ebe ahụ ndị a na-akpọ south south ha notisiri or ha filu na ndị ahụ kwesịkwuru ka egosi ha na ha so nwere obodo a maka mmanụ ha na-eproduce abụghị obere ife ihe mere wee wepụta nwa ha nwoke nye nke a na-akpọ vice president chineke kpọrọzie yar'adua na nwa rigota chịa naijiria ahọ ise ị fụgo etinye na ndị ahụ aka n'obi and ekwetakwa m na ekwesịrị iti ha aka n'obi ndị fulani bidokwa na-ekwu ọzọ na ọ ha ya continue onye ọbụla nọkwa etu naijiria si were egwu were ịsọ anya were ka udo wee dịkwa sị ha chịa onye fulani achịchana eight years ọwụ na naijiria ka na-afụ ndị igbo etu esi afụ mmadụ site na ndị niile ọnụ ruru n'okwu Christian leaders Muslim leaders journalists ife onye ọbụla kwesịrị ịdị ekwu kedu ife anyị na-ekwu ife a onye ọbụla ga-ezuo ike ka mba a na-akpọ Igbo ka etriti ha ka human being m wee notisie na ọ bụghị ha ka naijiria na-eche naijiria na-agba mbọ ka onye nweziri ka ya adaghị echeta na o nwere ife dịka igbo wee na-asị igbo na ife igbo ya emezi wụ igosi na o nwere ife dịka ha and ife ahụ igbo ya eme wụ igbo ya agba mbọ mee ife chukwu sị igbo ha mee ndị kpọrọ m asị ndị okwu m na-ewe iwe ndị achọghị icheta na m arụkọtabeghị ihe m na-arụrụ ndị Igbo sị mmadụ ya nye m ka nri ya aka eji edu m mana asị ha kpọrọ eziokwu fere ha bute m ha kpọkwuo m asị biko geenụ okwu a m na-ekwu ozi Chineke sị m zie ka m na-ezi ebe Naijiria na-eme ka afa Igbo fuo ka Igbo gbazie mbọ ka afa ha ya efuru banye ime ife Chukwu sisi kwuo ha na-eme na anyị anọzi na anyị afụzi anyị again ka anyị gosi na anyị nọ and ụzọ anyị ya-esi gosi na anyị nọ wụ ime ife Chukwu sị anyị mere Igbo biko ọ wụ na ị marago ihe wụ sabat ọ na-eweta aka na fraịde anwụ dara ha ana nakpuo na belu maka na o nwere ndị kpọrọ m asị kpọrọ ndị na-ekwu ka m asị mere butekwuo na ha kpọzịrị eziokwu asị ha anụ na sabat ha ya ekuni etu ebu na anwụ si ekuni ka anyị kọwaa etu sabat na igbo si wee nwee mmekọ Obodo ọbụna omenana ka dị na ya jee jụọ o nwere ụbọsị ezumike nọ n'obodo ahụ n'obodo nke m si na ihe a na-akpọ ya wụ eke ukwu na nkwọ oru ụbọsị a na-adanye afịa gachaa ụbọsị ịnọ o rukwa ụbọsị ịnọ nke ọzọ ka ụbọsị a na-adanye o nwerọ ife igbo na-arụ na ya maka ndị na-akpọ eziokwu asị ha anụ na sabat eziokwu ya agbawa ha agbawa ancient israelites na ndị hibru ndị mụ ndị igbo ọkwa etu ahụ ha na-azụkwa afịa mkpụrụ ụbọchị ịnọ ọkwa etu ahụ ka ha si eme ya oge gboo nke ọfụụ everything dịzị organized eh, seven days week gagoro everywhere ndị juu na-emezi ya ụbọsị seven days ọkwa ọ gbara ọfụụ 2000 3000 years ago na Israel o nwekwu ihe e dere n'akwụkwọ etu o si dịzị so clear now ndị hibru ndị nwekwu baịbụl dị few na etu ha si ghọta debe ha na-eme etu a kwa ka nna nna anyị ha si ghọta ụbọsị eke ukwu ụbọsị nkwọ oru ha nọrọ na be ha igbo ọ wụ na igbo ndị adaghị arụ ọrụ oyibo ndị ọrụ ha ya ha force na ha ya apụta n'ezi ọ na-eru ụbọchị ha akpọ sabbath ha emechikene business ha nọrọ be ha naijiria ya ama na o nwere ndị dịka igbo maka mbọ naijiria gbara na ha succeed na ya wụ na o nweezi ife dịka igbo ọ nya ka o ji ruo na rotational president afa tinubu afa atiku ka na-ewu ewu karịa nke ndị Igbo apụta na ha ya azọ ya biko ndị Igbo ife na-ekwu ife a ka ọ dị mma before e gbuchapụ mba ọbụla a na-eburu ụzọ mee ka anyị adaghị afụ ha ka mmadụ ma ọ ka e chefuo na ha dị unu nee anya n'obodo a na-akpọ Ukraine unu ya afụ na Putin bu ụzọ kwuo na o nwee ihe dị ka Ukrainian history na Russian history na o nweekwu ife dị ka asụsụ na Russian nke nwa ihe o mere ihe ahụ wụ o burugodo ụzọ o mee ha na ha adịghị eme exist ihe ọ bụla ọ na-emezi ha ọ bụrụ ikuku ka a na-eme ya mana ndị Ukraine ekweedu ha wee kọwaa na ha dị iche igbo kọwazie igbo ka anyị kọwazie na anyị dị iche ka ọ dụbagodo ebe a na video a bakwa 10 minutes ọ ga-esi ike ime upload shabbat shalom onye ọbụla o metụrụ n'obi bido mewe ife obere obere na ọ dị n'oke mkpa daalụnụ